Wawa zfumu wawa zfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake ikukhudzana ndi mtsikana amene waphedwa pamodzi ndi mchimwene wake mu dziko la South Africa. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Atupele, Atupele amachokera ku Nkhotakota komanso Elliot, Elliot amachokera ku Nkhotakota. Atupele amakhalira dera lina, Elliotinso amakhalira dera lina koma anthu onsewa amakhala ku North West mu dziko la South Africa. Nde Elliot amamuyendera Atupele nthawi zonse. Nde tsiku lina akumuyendera kunyumba kwa Atupele anakumana ndi mtsikana. Mtsikanayo anali okwatira koma waku Zimbabwe. Mamuna wakenso anali waku Zimbabwe. Kenako anayamba kucheza. Atangocheza anasinthana manambala. Nde nthawi zonse Elioti amapita kwa mchemwali wake ndicholinga choti akakumanenso ndi mtsikana uja. Nde amakumanadi. Akafika kunyumba kuja amamuuza Atupele tapita ukamuyitane mtsikana uja ndipo mtsikana uja amabwera. Mpakana chibwenzi chinayambika. koma mamuna ake wa mtsikana uja samadziwa ndiye akhala apanga zimenezi kwa nthawi yayitali ee ndiye mu february muja pa 28 february mamuna wake anamva mphekesera kuti mkazi wako amapanga zakuti zakuti zakuti zakuti ndiye mamuna uja ankangoti paize tsiku lina lake ndizagwira ndiye akhala apanga zimenezi kwa nthawi yayitali koma mamuna uja amangozika paize eliyoti amapita kwa atupele Akatero Atupele akamuitane mtsikana uja abwere acheze apange zaozo. Atupele amasiyira nyumba anthu aja apange zaozo kenako wina aliyense azipita. Ndi zimene amapanga. Koma amene amapanga zonsezi ndi Atupele mchemwali wake wa Eliot amene amalumikizanitsa anthuwa. Nde dzana pa holiday ya Easter Eliot anapitanso kwa Atupele. Atupele anakamuitana mkazi uja. Ati mkazi uja mamuna wake kunalibeko anali atayendera azinzake. Mumadziwa ndi holiday ya Easter yi. Koma mkazi uja anasala. ndi cholinga choti akumane ndi Elliot. Kenako Atupele anamuitana mkazi uja, mkazi uja anapita kunyumba kuja. Elliot anali nyumba muja, Atupelenso anali nyumba muja. Amacheza onse. Ndiye mamuna wake wa mkazi uja anthu anamuimbira foni, mkazi wako uja wapitanso kwakuti wakuti. Ndiye mamuna uja anangobwera ali ndi phuma ndi mfuti m'manja, anangoombera Elioti pamodzi ndi Atupele akuti anthu amenewa akundisokonezera banja langa. Apapa anthuwo aphedwa chifukwa cha zimenezi. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enaake mutengepo phunziro. Akuluakulu, khalidwe la ku Malawi lizithera ku Malawi, osamalitenga koyenda. chonde lekani zimenezi ngati mmapanga ku malawi pangani ku malawi osamazitenga koyenda zotsatira zake mudzaphedwa ngati nkhuku mmenenso afera anthu awa anatenga khalidwe lawo laku malawi kulibweresa kuno lomasakira mchimwene wake azikazi ha ndikupasa uyu ha ndikupasa uyu zimenezo amapanga ku malawi osati mmaiko ena. Chonde zilekeni ku Malawi. Fam mudzakumana ndi okwiya ngati mkulu ameneyi. Zotsatira zake adzakuphani ndiye chonde azimayi zilekeni zimenezi ngati mumapanga. Nkhani imene ndinabwera nayo lero ndi imeneyi. Yewo azifumuu.